ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ ọ ga-adịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'ehihie dịkwazịara anyị mma n'anyasị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo maka na ọ bụ mmadụ ka eji aka cheta na anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ e, ebe chike na ndị otu ya chọpụtara na onye isi na kaptịn ahụ ha na ha bi chọrọ igbu onwe ya mana tupu chike na onye otu ya abanye ebe ahụ chike kpọrọ onye otu ya ahụ wee gwa ya tụọ alo ihe ha ga-eme ha abụọ wee banye n'ime ụlọ ebe ahụ mgbe ha banyere onye otu chike wee mara ụma kwatuo efere eji etinye anwụrụ siga Mgbe ahụ ọ kwatuziri efere ahụ. Kaptịn ahụ nee anya n'ebe ahụ efere ahụ kwaturu. Mgbe ahụ Chike ejiri n'ụzọ aghụghọ wee mịrị egbe ahụ o debere n'akụkụ ya were gbapụ ezi. Ka Chike gbapụchazịrị nwa obere oge o wee bata wee kpọọ kaptịn ahụ gwa kaptịn na o nwere ihe ya chọrọ ịkọrọ ya. Kaptịn wee sị ya na ya na-ege ntị, ya kọbara ya ihe ọ chọrọ ịkọrọ ya. Chike wee sị ya na ka ya si ahụ ugbu a na ọgụ ebiela, kedụ mgbe ọ ga-anakwuru ndị be ya? Na ya hụrụ na ọ chọrọ iji aka gbuo onwe ya, na nke a ga-abụ ihe ihere dịịrị ya, na ọ nụrụ ọgụ mgbe a na-anụ ọgụ. kpaa dị ike mgbe a na-akpa ike bụrụ agụ mgbe a na-abụ agụ kedụzi ka ọ ga-eji were aka ya wee gbuo onwe ya kedu ka ọ ga-esi nụchaa ọgụ ka nwoke bịazie imebi ya ka ka ebe nwanyị nụrụ ọgụ na ọ makwa na onye ji aka ya gbuo onwe ya na anaghị akwa ya akwa na ọ ga-abụ ihe ihere nyere onye ahụ na ya chọpụtara na ihe ọ na-akwado ugbu a bụ ka ọ gbagbuo onwe ya na ya chere ka ya gwa ya na ọ bụrụ na ọ gbagbuo onwe ya na ya ga-enyere ya aka esu ozu ya ọkụ nwoke a wee na-ege ihe chike gwa na-agwa ya chike wee sị ya na ya tọrọ ya ọtụtụ ụwa na ya buru ya ụzọ pụta ụwa na ya ga-enye ya ndụmọdụ onye tọrọ mmadụ na-enye ibe ya na-enye onye ọ hụrụ n'anya ka chike na-agwazi nwoke a ihe a o wee jiri nwayọọ na-ewetu obi ya na-ege ntị n'ihe Chike na-agwa ya. Chike wee gwagide ya okwu, mmụọ ya wee dajụọ. Chike wee gwa ya na ọ ga-akwado, na ọ ga-achọ ụzọ chọọ ebe ndị be ya nọ otu ọbụla o si na ahụ dị, na o nweghị otu anya dị anaghị ene ya ene. Ebe ọ bụ na ọ nụchaana ya bụ ọgụ, na ọ dị ndụ, ọgụ a wee bie, na ọ bụ ihe ọṅụ nyere ya na o nwere ọtụtụ n'ime ha nwụrụ n'ihu ọgụ a nke ha nke na-abụghị mmasị ha mana ebe ọ bụ na Chineke debere ya onwe ya ndụ ọgụ a wee bịa na isi njedebe na ọ bụ ihe ọṅụ nyere ya bụ kaptịn ka ọ ghara ikwukwa okwu na ọ ga-agbagbu onwe ya ọzọ mana ọ bụrụ na ọ chọọ ịgbagbu onwe ya Chike wee wepụta egbe ahụ wee sị ya ngwa ya nee ya ya gbagbuo onwe ya nwanne m aga m akwụsị ya ebe a cheta na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ndewonu ka o mesịa